ndewonụ ndị ọma na-elere anyị n'ụbọchị taa aka m bụ nwanne unu nwaanyị tata ihe unu ga-akpọ m bụ Lọlọ amaala onye mụ na ya nọ ebe a bụ High Chief Nwaka Amanze agbara ngene Akamjọcha one of Obinetiti Nzerem Ancient Kingdom ụlọ nụrụ Ehime Mbano Imo steeti daalụnụ ọ kọwago onwe ya ee chief ị bụ onye igbo maka na ọ bụ ndị igbo na-echi echimechi chief N'ezie. o so n'otu echimechi a na-echi ndị igbo ndị tozuru etozu ehe tupu e chienu gị echimechi a ga-ahụ na i tozuru oke na ihe a na-achọ n'obodo akwa ya Otu a. Ee, taa anyị chọrọ ileba anya ee na ihe gbasara ndị eze Igbo kedu ndị bụ ndị eze Igbo dịka otu onye na-arụ ọrụ n'okpuru ọchịchị ha kedu ndị ị ga-akọwara anyị bụ ndị eze Igbo eze igbo eze dị abụọ e nwere eze ọdịnala ka obodo nọ n'onwe ya ndị a bụ eze nọ obi n'obi dịka autonomous community by autonomous community but e nwere eze ndị Igbo n'ịma atụ ị bịa na ihe dịka Yoruba maọbụ Hausa ebe ndị Igbo juru n'ukwu ihe dịka South East and South West ha ga-enwe nwa afọ ha rijuru afọ ebe ahụ a ga-achịkọta ka chie eze ndị Igbo nọchitere ha anya ikwuchitere ha mgbe a na-akpagbu ha ma na gọọmenti ma n'obodo ndị a bụ eze ndị Igbo abụghị n'ụzọ ọn- ntọala onye dị iche a bịakwanụ nke ọzọ e nweziri eze ndị Igbo general nọchitere anya ndị eze ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo dịkà a chọọ ikwu okwu nà Nigeria dịkà ịmà àtụ̀ late ezè Iwuanyanwụ ọ bụ̀ ya bụ onye e nyèrè chairman ezè ndị Ìgbò e nwee okwu e kwùrè nà gọọmenti ọ yà gà-àgà kwùchite ya lọtazie à kpọkọọ ndị ezè niile sị lèkwe ihe gaganụ otu à kà o siri dị Daalụ Chief. dàalụ Ihe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kedu ọrụ dịra ndị eze? eze obodo n'obodo ha nọ n'ime ee eze bụ ịbịa na bekee ha the first citizen ọ ha bụ mbụ maọbụ nwata maọbụ okenye ọ ghọọla onye isi mbọ ya na-ewe oke ya na-eme ka obodo gaa n'iru obodo lawa azụ nsogbu dịrị n'obodo ọ wụ eze ha ga-apụta kụọ ekwe kpọọ ndị nze na ọzọ ndị ọnụ na-eruru n'okwu n'obodo si emagha kọsasị eze ga-anọ n'obodo ala rụọ ọrụ dịrị eze buru ibu mana ndị okenye mana ụmụ ndị ntorobịa mana ụmụ nwaanyị alụ alụ ọ wụ eze na-ahụ maka ya obodo na-emepe emepe ihe ọbụla gọọmenti na-eweta n'obodo ọ wụ eze na-ahụ maka ya Ndewo.
ndewo ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị wee bụrụ e nwere ogo mmadụ nwere ike iru tupu echie ya eze n'ala Igbo
ọchịchị eze dị n'iche n'iche e nwere eze a na-echiwe asọghị na mepi m ọ bụrụ na nwa afọ maka ịma ihe gbasara eze wụ hereditary a na-adọ eze adọ ọ wee pi m ya epile epi a sịkwara na eze ha nwụọna ọ prince ya ọkpara ya onye ga-anọchi ya ọ bụrụ na o tolitebe e nwere onye ga-edeputize ya ga na-agasitere ụka ọ bụrụ ebe e nwere traditional prime minister ya bụ assistant osote eze ga na-ahazi obodo tutu nwa nwa ya ahụ etopụta n'okorobịa ihe e ji nwoke eme echie ya echichi enye ntụziaka ekpuwe okpu ya ghọzie eze a na-anọkọta asị chie m eze Daalụ.
Ajụjụ m ọzọ wee bụrụ, e nwere ihe mgbagwoju anya m na-ahụ n'obodo anyị ugbu a. Ee, e- e- atụlikọtọkarịgidere m ihe ndị ahụ, ana m e- ana m aghọta ihe banyere isiokwu a na oge mbụ ama m na ndị gọọmenti enweghị ọnụ na ihe gbasara ọchịchị ọdịnala oge mgbe ama m na onye ọchịchị o- onye isi ọchịchị steeti anaghị akpọ eze oku ma ụzọ bịa hụ m ee the forces you are in my office mana ugbu a ndị eze na-esizi na be ha chọrọ onye gọvanọ bịawa n'ụlọ ya o kwesịrị ịdị otu ahụ Ee, nwada ọhịa ji esi obodo akwụ ọtọọla a na-enye ugwu onye ugwu kwesịrị ee nwatakịrị aga abịa gwa nne ya so kele m ọ nwatakịrị ga-ekele nne ya nna asị nwa m ọ dịkwara gị mma gọvanọ ọ ihe ndị bekee na-akpọ politiks ndọrọ ndọrọ ọ wochie baba ya chịchaa ya alaa mana ihe gbasara eze wepi m ị gaa mgbe gọvanọ ee Owere nọ ọ, gọvanọ nke anyị nwere na ichefuru aha ya Echefuru m aha ya.
ee mgbe Ikwechegh nọ asọ Ikwechegh nakwa echeke Mhm. ọ mgbe a na-enye ndị eze respekt mana dịka e politisaizịrị ya na gọvanọ ga-anọ adọ pati memba ya ahụ ekewuru obodo ya sị echiele gị eze eze autonomous autonomous mm. a bịa nwezie respect ma ọ bụghị ya gọvanọ kwesịrị inye eze ugwu asị nna ọbụghadụ gọvanọ uh, eze inyezi gọvanọ ugwu asị onye na-achị achị mm. kama a na-asị ugwu wụ nkwanye nkwanye nwanyị amụta ibe ya mm. gọvanọ ga-akwari ndị eze ugwu ndị eze akwari gọvanọ ọ bụghị abịa chere ya echere ị gaa na emia enwere ebe ị ga-asị emia ọ bịa chere gọvanọ bifo gọvanọ bịa ya bụrụ na ebe gọvanọ bụ ebe nọt a na-enye ndị emia ugwu ọ bụrụ dịka obi obi m na ya bịara na ọ bụrụ na ọ na ọwụ gọvanọ bịara ọ ga-atọ na mbara ala ọ bụ onye eze ga-anọdụ n'oche mana ọwụ hotel na-egbu anyị ebe ọ bụ eziokwu a na-enye respect a na-afashọn nwa ya. mana gọvanọ kwesịrị ịkwara ndị eze ugwu ndị eze akwakwara na ya mana ọwụghị ịbịa ime ya bọị bọị ọwụlaala na nyere nyere na m nyere gị oche ahụ ị jụ m mee disband napụ gị okpu ọ ya ihe ji gbanwe ndewo chief Ndewo. ị sachana m ya ka m si chọọ ya ndị ọma na-ege m ntị unu anụgo ihe chief anyị ee kwuru banyere ọchịchị eze ọdịnala igbo biko ọ bụrụ na e nwee ihe ị nwere ikwu banyere ajụjụ ọnụ m gbara ya n'ụbọchị taa ọ ga-amasịkwa m ka ị gaa na kọment sekshọn ị gaa kwuo obi gị banyere okwu anyị kwuru n'ụbọchị taa dịka m si kwuo na mbụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị onye nụrụ olu m ya tụsa ozi a ka o ruo ọha na eze ntị chifu ndewo chi m gọzie gị kakwa nka ndewo thank you. Ijeọma.